Bhuel anois Alex, an bhféadfá cur síos a dhéanamh dom ar an tsraith pictiúr atá os do chomhair dar teideal 'Madra ar Strae'? Sa chéad phictiúr, faigheann Liam teachtaireacht téacs ar a fón póca. Tá madra Shíle, Jojo, ar strae agus iarrann sí ar Liam cabhrú léi é a chuardach. Sa dara phictiúr, beireann Liam barróg ar Síle nuair a feiceann sé go bhfuil sí ar an-bhuartha agus ag gol. Tugann Liam cuireadh do Shíle le haghaidh cupán caife. Insíonn sí dó cad a tharla. Sa tríú phictiúr, tá plean maith acu. Cuireann Síle glao ar an stáisiún raidió áitiúil. Ansin, cuireann sí suas leathanach Facebook leis an t-eolas go léir agus seolann sí amach teachtaireachtaí téacs. I bpictiúr a ceathair ina dhiaidh sin téann siad ag siúl timpeall na háite ag lorg Jojo ach is léir nach bhfuil an plean seo á oibriú. Ach go tobann tosaíonn a fón póca ag glaoch. I bpictiúr a cúig tá an t-ádh le Síle, tá Jojo ag an fear a ghlaoigh. Tá áthas an domhain uirthi. Deirtear léi go bhfuil a madra ceart go leor. Insíonn Síle an dea-scéal do Liam agus tá áthas air freisin. Sa phictiúr deireanach, buaileann Síle leis an fear óg a ghlaoigh, míníonn sé go bhfaca sé an madra bocht ag siúl timpeall an ionad siopadóireachta agus go raibh faitíos ar an madra. Deir Mam agus Daid gur chaithfidh níos mó aire a thabhairt don madra amach anseo ach tá áthas orthu gur bhfuarthas an madra arís. Maith fear Alex. Anois, an bhfuil aon cheist agatsa le cur orm i dtaobh na sraithe seo? Cad atá scríte ar an téacs sa chéad phictiúr? Sa chéad phictiúr, is é atá scríte sa téacs ná madra imithe, cabhair, Síle. Cá bhfuil Síle agus an buachaill sa dara phictiúr? Sa dara phictiúr, tá Síle agus an buachaill i siopa caife. Sa tríú phictiúr, cad a úsáideann Síle chun an scéal a scaipeadh faoi Jojo? Úsáideann sí modhanna éagsúla. Tá, úsáideann, cuireann sí glaoch isteach go dtí an raidió pobail, cuireann sí teachtaireachtaí téacs amach go dtí na cairde agus baineann sí úsáid as an idirlíon agus Facebook freisin. Maith go leor, tá cúpla ceist agamsa anois ortsa. Cén dath gruaige atá ar an fear a fuair Jojo? Tá gruaig fhionn ar an fear a fuair Jojo. Go maith. Meas tú an bhfuil aithne, aithne maith ag an buachaill in sa chéad phictiúr agus ag an gcailín ar a chéile? Measaim go bhfuil cairdeas iontach ag an buachaill agus Síle. I bpictiúr a ceathair cá bhfuil siad? Tá siad ag siúl suas síos na na sráide ag lorg Jojo. Sin agaibh Alex Mac Uidhir ó Ghaelcholáiste an Chláir in Inis agus é ag cur síos ar an tsraith pictiúr Madra ar Strae. Rinne sé jab maith de sin Áine agus arís bhain sé an-úsáid as na nodanna atá ar fáil ins na bolgáin chainte agus smaointe ansin. Bhain sé an-úsáid astu agus é ag caint nár bhain. Bhain agus tá na nodanna sin ar fáil chun cabhair a thabhairt do na daltaí ar fad. Sin é. An deacracht a bhí agamsa leis seo ná mar scrúdaitheoir agus mé ag cur na gceisteanna anseo, bhí sé an-deacair, cheap mé, ceisteanna a chumadh ag baint leis sin ach sin rud mion agus mar a dúirt ansin an lá cheana, ní ceart go gcuirfeadh sé sin isteach ar an dalta mar is. ag an iarrthóir atá an seans na ceisteanna a chur ar dtúis. So tá, má tá do chuid ceisteanna ullamh agat faoin tsraith pictiúr, bí cinnte ná beidh na ceisteanna sin goite ag an scrúdaitheoir mar is agatsa atá an seans labhairt ar dtús agus do chuid ceisteanna a chur. Go maith, madra ar strae.